Ndine wa Lahiri Kay TV. Kuchimake kwa mapulogalamu osiyanasiyana pa tchanelo chathu pano. Chomwe tingakupempheni, tapangani like, share komanso sabusikirayibi pano pa Lahiri Kay TV. Chonde osasiyira panjira audiyoyi, imvereni mpaka kumapeto.
amumba tadekhani tadekhani simungadabwe kuti onse achipani akusiyirani nokha izizi simungadabwe komanso kuchipaniko mulibe ni mpando omwe ndinu ndani ku mcp mukanayimira mcp ku mzimba simukanawina and you know it mwawina pa independent you have no position ku mcp who are you talking as ku mcp tadekhani amalawi sitikufuna za nkhondo tiyeni tiwapatse mpata a mec zimene zikunenedwa apa as masapotaz a dpp calm down Ku Mij FM mwafotokoza kuti alipo ena amene akuvomereza kuti iwowo sanapambane. Tinene kuti kuvomereza kuti munthu sanapambane kapena conceding defeat ndi ufulu umene candidate ali, ali nawo ndipo komishoni siimamuletsa munthu Tikumbukire kuti ma candidate onse anali ndi ma monitors pa polling station ndipo ma monitors amatha kuona kuti chisankhochi chikuyenda bwanji ndipo anapatsidwa makopizi a ma result sheet kusonyeza kuti ma, mon, ma candidatewo aona mwina mmene zayendera ndipo ndi ufulu wawo kuchita chisankho chodikirira kuti commission ipang, iulutse official results kapena iwo angonena kuti iwowo avomereza mmene zikuonekera uwu ndi ufulu wawo koma the commission ndi imene imafotokozerera official results ndipo monga tayambira tipitiriza kutero mpaka kumalizira notable things zimene tagwira kuchokera kwa a Mtalimanja yoyamba Bungwe la Malawi Electoral Commission ndi lokhudzidwa, ndi lodandaula, likudandaula kwambiri chifukwa cha mchitidwe olubwalubwa. Eh, kulubwalubwa munthu basi kungodzuka Ti- mm.
Tibwereza pamenepa kula- Eh, kulubwalubwa Mm. mchitidwe olubwalubwawu wakhudza utsogoleri wa MEC Mm. ndiwo ali ndi nkhawa kuti kodi m'malawi muno s- sayambitsa zosayambitsa mwina kapena ndikuwerengere mu chingerezi chake ehe ndi ndi masulira eya ananena kuti appeal for stakeholders to be factual and responsible in election imama statements amenepo Mhm.
pempho kwa onse amene tikugwira nawo ntchito ma stakeholders kuti azikhala ndi mfundo zenizeni zogwirika komanso azikhala ndi udindo Eya. akamalankhula kukhala ndi responsibility udindo womati chimene ndikulankhulachi sichidzetsa makala sichiutsa mapiri pachigwa kulubwalubwa kwambiri akuti ndipo apa akupitiriza kunena kuti the malawi electoral commission has observed with deep concern a malawi electoral commission akuti amva ndipo aona ndipo akuti iwowo akhudzika kuchokera pansi pa mtima zawakhudza kwambiri Mm, akuti the recent trend where some political leaders Zimene zakhala zikuchitika ndi zipani zina za ndale kuti posachedwapa ali ndi mchitidwe omangochita werengani kalata eh, zikuwerenga akuti mamwani.
stakeholders are making premature declarations zipani za ndale zimenezi zikumabwera poyera n'kumanena kuti ife uh, tachita bwino Eh, tachita pachisankho bwino. tachita bwino tapambana Ya, ife ndi ife tapambana. pamene Malamulo akuti olengeza ndi amene ali ndi udindo olengeza zotsatira ndi a Malawi Electoral Commission zenizeni zogwirika kwambiri ndi a Malawi Electoral Commission Aha.
ndi mchitidwe omalankhulalankhulawo pitirizani phiri eya ndimati mwina kapena tisiyire pamenepa. iya yamuwerengani Tipitirebe. werengani chimenecho phiri eya akuti tikudzudzula eh tikudzudzula are making tinafika kaye pa Eh. premature declarations Kwina, kwina. of victory Eh. or issuing public statements Ehe. that directly contradict results officially released by the commission.
kapena kumabwera ndikumanena kuti ife tapambana komanso kumatulutsa ah, Zikalata. zolankhulalankhula Mm. zomanena kuti iwowo zotsutsana ndi zimene MEC yaulutsa kumanena kuti iyayi ife koma tili chonchi iyayi apa pakuonjezeredwa motere mayi justice annabel mtalimanja adandaula ndi mchitidwe otere ndipo achita bwino kwabasi kupereka uthenga umene ife tili pano tikulalikira uthenga wabwino omanga malawiyu ndi yemweyu malawiyu sadzatipasa ku mozambiki kuti tengani uyu wanu mwaphwanya ndi mpaka na mayi wadandaula munthu wa mayi kwambiri timpatse bp munthu wa mayi zoona chifukwa cha anthu ena amene akufuna azilankhula zinthu zosamanga koma zomasula Zosamanga, malawi muno zopasula. Mm. ndipo chimene tinene pano nchonena kuti kunjaku

Ndiye ichi ndifuna kuchipereka chitsanzo. Mm. Chifukwa you and me tinakambanso za nkhani. Ya imene kwambiri. Ayi ayi kunoko kukuoneka kuti eh, m- mavoti owonongeka Mm. achuluka. Eh. kuchikwawa 7000 plus Mm. kumangochi 7000 plus ineyo ndi iwe dzana timanena panopano kuti chikwawa ndi kumangochi mavoti onongeka tili ndi nkhawa mpaka na 15000 you, you remember Iya, kwambiri. you remember Kwambiri, kwambiri.
lero tamva zama 5000 ku mpoto ku Chitipa 5000 votes sanagwiritse ntchito aonongeka i don't think tili ndi nkhani yoti tizikamba zimenezo kumanena kuti ayi mavoti aku- akuchuluka zipani zinali ndi udindo ophunzitsa anthu ake Ophunzitsa anthu.
mabungwe omwe si aboma achina NICE ndi andawo anali anali ndi udindo Tiyeni tikhale ndi tangible things timange malawi osati kumasula ndipo ak- munthu ukamabwera kuti uli- ukufuna uchititsa press conference ka ukufuna utani auzeni amalawi zimene zikuchitika pano zomanga Zomanga, osati komanso kumasula. kunena kuti kuwalimbikitsa amalawi kuti iya zinthu mmene zikukhaliramo ma results abwera Abwera. zivute zitani ma ndanenanso kale abwera. iwe ndine tinakamba kuti Eh. kaya achi- kaya adzatani Kaya adzata- adzabwera pano kudzanena kuti uyu wapambana uyu walephera ndipo mapambanidwe ake ndi otere malepheredwe ababawa nawa adzanena malawiyu akuchoka kutali ndipo kumene tikupitako ndikuti konseku kutayenda bwino demokrasi tidalandira kalekale basi tikhale tili viviviri Eh. viviviri viviviri viviviri Mwa- zona wina basi kungonyamuka kutali